Hello guys, welcome to the second part of our exploration video and if you're new to this channel, please share and subscribe. Thank you very much and I wish you do enjoy this video. Bye! Anyị na-achọ ịkwalụ mmadụ Igwe Akoye. Igwe Akoye. Ya ka anyị nọ fụ ka esi akwa ya. Agba nkịta. Agba nkịta. Na agba ewu. Na agba ewu. Na ụsụ.

ịghọta ga-eti n'aka iko ga-eti na nkata etu ntị gwa gị awọ na nsịkọ ego ayọrọ na ego igwe ele na ka a na-eti ego ayọrọ na ego igwe Chain. Chain. ịga na mkpa agba ofu ọnụ Let's go outside. I go outside. Hot to your idea. Anya m anya. Ihe anyị eji kwubi okwu. anya na-anaghị nke a ede ya adị ya ji abana na ọkwụrụ na ahịhịa ebenebe na azụ akụ ebusi ya na azụ inyi azụ inyi ya adị ya

Dọba m ihe ogbu echi m pụtara m jiri aka m pakị. Egwu ya. anyị na-abịa kịta ka anyị kwaa ibu ndị mmiri ka unu fụ otu esi eme ya fụọ ka esi akwa ya fụcha ihe niile ga-anọcha n'ibu ihe niile ji eji afụnye ndị mmiri ya afụ n'ife ụtọ n'ife mara mma ka eji aga na mmiri kingdom mhm. kpọ ihe sweet na sweet hot tinye mmanya na-atọ ụtọ na fanta nzu nwoke na nzu nwaanyị edo na ego nke a ego ayọrọ akara aka ndị mmiri ya na aka ndị mmiri

na comb phone na plane na moto ụkwụ na ụzọ lipstick ndị mmiri Lipstick ndị mmiri. Nke bụ ọkụke. Ọkụke. Ee, ọkụke ndị mmiri. Ọkụke eji arụ ọrụ mmiri. Nke a bụ binta soap. Nke a ugbe na-aghọ mme. Nke a nkucha. Popcorn. Na biskit. na groundnut nke bụ rice and beans na sugar powder na ude ude na powder ijele na cortex na watch ya na mgbịrịmgba na ihe olu na mgbaaka ring Good night,

nke a ọ bụ nke a bebi nwoke na bebi nwaanyị Camera. Ogbo. N'ịchaka. Na nza. Kedu difference between eh, nke nnukwu ba- eh, bafu anya na nke obele nwa nkwa mgbe m nọ na-abịa nke n- nke ịkwa arụ ile ọma ka a na-ekpe na m nke arụ ọ dị omen ọrụ mmiri Okay. ya kandụl Sabra.

nke a binta binta oil Oil, ya. binta sudan

ụmụnne m anyị ka na-akwụkwa n'okwu ndị mmiri hmm? ka maazị Iyke wee na-akụzikwa anyị otu esi kee akwa ha ncha na ife eji akwa ya ji ya adị na ihu

bụ ihe na-achụgharị ya n'ụzọ na ihe o meta bụta oke ha akụghị ọchịka ịga ndị uke ndị ahụ na-achụ ya ife a wee gawa ife a wee gawara ya ọfụma daalụ nwanne m. Na A kịta na-eke- a na-ekekwara nwoke aka oge na-ekere nwaanyị aka ekele oge. nwaanyị aka ohere. ọ bụrọ sọsọ nwoke ka aka oge ji aka na ọ bụghị sọsọ nwaanyị ka ndị mmiri ji aka ndị mmiri na-ejide nwoke na-ejide nwaanyị ka ka anyị chọrọ ịkpọ gị ma ọ bụ gote gị ife n'aka kee ka anyị ga-esi wee makwanụ gị ị chọrọ ịkpọ m gote m ihe n'aka direction m nọ n'Oye Nibo ebe a na-ele ngwongwo ka nna Oye Nibo ebe a na-ele ngwongwo yes n'ọdụ ngwongwo ka nna n'Oye Nibo were ele ngwongwo

50-50. 50-50. Yes. A daalụ nwanne o. Ngwa ka emesịa nụ o. Ụmụnne m na-afụ onye na anyị ejegokwe n'ije tata. Anyị nọ na Oye Nimo ebe a na-ere ngwongwo. Hmm? Ya nọ kịta ndị oyibo ya Shamu Market ebe a na-eme ife a na-ere ife ndị ọdịnala. Ngwa ka emesịa nụ o.